Eh, Let me yes. share it. tiliso liveso pa youtube so anyway uh, lopo pa malawi youtube tiliso liveso pamenepo yes uh, tikulandireni pido international mai pilirani anthu samakuziwanitu kuti dzina lanu kwenikweni ndi ndani lero lero tingokufunsa dzina lanu dzina lanu ndi ndani kuti anthu samakudziwani anthu ena amakudziwa kuti- amakudziwani mwina ku sukulu komano Eh. kuti unangoti pido international amaona Mm. ngati si munthu amene tikumudziwa ife iyayi si Eh. pilirani amene tikumudziwa kodi dzina lanu ndilotani kwenikweni zina langa ndine pilirani catherine mombe nyoni okay Yes. mwamvatu anthu inu mukhoza kukhaleka kuti munthu munaphunzirana naye munaphunzirana naye komano

It's okay anthu amene ali apa atithandizanso popanganso share so definitely anthu angapo atithandiza popanga share sikuti anthu angangotisiya iyayi no Eh? sangangotisiya masiku ano ndi basi waimanya waimanya basi we, we are fixing the nation we are fixing You- the nation. yes saying connect to youtube iyayi sizimene zimene ndikuona kuti ndi- ndilakwisa apa zisiyeni komano ndinakupanga apa ah, pa ma notification yako pa not- pa ma notification yako ikwenera kuone- ikwenera kuonetsa kuti connect has mentioned you ndiye kuti ndikuyenereka kupanga ujeni kutuluka this side and Only- it- inditulusa ya indi, indi, isokoneza live yanu yes komano i'll do like kuti ikapangabe it will still be on my page i will accept then with the, the tag like i will yeah. see yeah mm. yeah there's zitayeni basi zitayeni basi zitayeni ndithuda mm. uh, tapaseni moni anthu pasonkhana anthu ambiri amene asonkhana apa tingotchula mwina mayina anthu a- awiri atatu komano musanapase moni kuti muzidziwa kuti kodi mukumupatsa moni ndani ndiyeno dikirani kaye uone kuti pali pali pali ma- mike banda ali pamenepa chisomo david ali pamenepa rezisi mlongoti ali pamenepa minister steve wachisomo muliya uyo amatipanga sapoti kwambiri makamaka minister steve wachisomo muliya komanso amayimbanso ali ndi mawu anthetemya kobasi komanso ndi tv presenter ku times kumeneko ndithu munthu wamkulu kwambiri ehe akuti Ayi. akuti i need your number so go connect chanchanchan akuti okay uh, ti, ndikupatsani nambala ndithu bwana steve definitely ndikupatsani nambala yeah um, komanso tili ndi nana uh, natembo ali nafenso pompano pompano fruity seedings ali pompano pompano wiseman ngwanya ali pompano komanso tili ndi uh, makamaka prince gt uh, blessings ali pompanonso ulemu ngoma ali pompano charles rajabu uh, balaukutha alinso pompanonso ameneyo ndithu Ah, komanso getrude joab franki Chisende- chinsendenji alinso pompanonso Ah, precious Jo- Jo- dzokore ehe ali pompanonso nayenso joseph junior wafika kalekale jirisi jime ali pompanonso akuti zisamupitire iyayi komanso Prescott Maya wafika kalekale Rafael nayenso uh, makamaka mofolo ameneyo ndithu alinso pompano so pali chinyinji cha anthu chimene chasonkhana panopa ndithu kuti amvere awonere zimene Mm. tikhale pano tikhala tikucheza makamaka za commission of inquiry tigundeko mwina kulamuliro tigundeko zinthu ziwiri zitatu mosalephera tigundapo zinthu zingapo kapena atitero tapaseni moni komanso auzeni anthu zimene tikambirenenso pompano pompano bwana ah, makamaka mayi wa chabwino Ido International. chabwino muli bwanji nonse amene mwasonkhana pano mwaunyinji muli uli mwatandala uli muli bwanji eh? mwasewera bwanji nonse amene muli pano takulandirani pano pa programu ya uh, Conex Banda achimwene athu awawa athu athu ndithudi aku malawi uh, tikulandireni panopo ine ndikupereka moni kwa nonse amalawi anzanga chimene tabwerera panopo ndi zokhuza commission of inquiry imene takhala ndithu tikuyankhulapo kuti uh, uh, president achitepo kanthu poona ndithutu kuti anthu amene ananamiza popereka lipoti limene linanamiza dziko lonse lapansi amene uja ndi ndani akuyenereka apezedwe ndipo achotsedwe ntchito kapena asisidwe udindo chifukwa kumene kuja ndikulakwisa Ma, uh, komanso um, tili pano ndithu tikhala tikukambapo nkhani zimene zachitika kumene panopo pamene mulungu watipasa ndithu eh, mnyamata amene ali mchimwene wathu kukangomudalisa nkumudzodza kulikulu ku judiciary kumene wangofikira kufinya pakhosi sakutekeseka wagwira khosi manthu lenileni tikhalanso tikukamba nkhani zimenezo komanso tikhala tikukamba ndi azinzathu aku polisi uko komwe ku area 30 Um, cholinga chathu sikuti ndi ku, uh, uh, ku, ku, ku, kufuna kuti anthu ena akwiye ayi, koma kufuna kunena kuti aliyense adziwe kunena kuti we need to hold one another accountable for the things that we are doing, zinthu zimene zingathandize dziko lathu kusintha, zinthu zimene zingatithandize ifeyo amalawi kuti life should balance wina aliyense tikamanena mawu onena kunena kuti nobody is above the law azigwiradi ntchito chifukwa as it is right now amalawi timanena kuti nobody is above the law but there are people who are above the law ndipo zinthu zikuwachitikira olo achite cholakwa iwowo they feel kunena kuti they are entitled sakufuna ndithudi kuti iwo avomereze apa ndalakwa ndipo apapa ndalakwa kuvomereza just kupanga accept ehe Mm. ndiye tikhala tikukamba zimenezo ngati ndayiwalira mutheka kuwonjezerapo Iya, koma tikhala tikukamba nkhani Inu- zimene izozo ndithu simunaiwale chilichonse tikhala pano ndithu ah, tisukute kuti kodi anamiwa bwanji achoka ndiye mwina tiyambire ponena kuti Mm. ah, tathokoza president kapena Mm. tidziyamikireso inu ndine tinakhala Mhm. pano tinakhala Mhm. pano kunena kuti tikufuna commission of inquiry iyayi kumadziyamikira Ye, ulenje umasimba wako umayamba Ehe. wasimba wako izozo nzoona tinatokota nkhani imeneyi inu ndi ine achina john Eh. achina Mhm. ah, tofati tinatokota nkhani imeneyi anthu Yes. ambiri amanena kuti mukhaula inuyo Mm. mukhaula sizitheka zimenezi inu Mm. ndinu ndani simungafunse mungapange force a president kuti Mm. apange fumu commission of inquiry sizichitika kunena kuti sitidzasiya kutokota mpakana commission of Mpaka na- inquiry kani ichitike Ichitike. Mhm. yasankhidwa ngakhale pali maquestion apo ndi apo akunena Mm. kuti bwanji asankha akuti bwanji ayika mwakuti pali anthu ena ake onena kuti ndi akabwerebwere mu kam- mu commission ya Yeah, ya inquiry. president. Yeah. Mm. mm. Yes, ingaletse ali ndi zifukwa zawo zimene amachitira zimenezo ndithu a commission Mhm. imeneyi ndi ya anthu 19 amene ali mmenemo tinganene kuti panakali panopa ndi 18 chifukwa choti mmodzi mwa iwo wachoka wanena kuti iyayi ine sindichita nawo za masanje ndatuluka Mhm. chifukwa cha kudana akuti ndi pempho la ku family tatitengereni kumbuyo ah, kunena kuti kodi ah, family yati Mm. chani kuti anamiwa achoke mu commission of inquiry kapena inuyo assessment yanu ndi yotani ndi Mm. commission of inquiry mmene mukuyionera muti Mm -hmm. So com, uh, commission of inquiry itatuluka even ineyo nditaiona I remember I wrote on my page kunena kuti to me it's not making sense chifukwa chonena kuti ndimaganiza ineyo that is personally as in inenso ndi m'Malawi ndizoganiza zanga sikuti because ine ndikuganiza wina wakenso ndekuti uh, akuyenera asapote chimenecho no It is ok ngati sakugwirizana nazo koma ine m'kuganiza kwanga I ndinaonadi kuti ujeni commission of inquiry ija siili bwinobwino chifukwa mulibemo for example ndi mmene zilili panopo every Malawian is a suspect every party in Malawi is a, su- wina aliyense amene ali m'Malawi pa nkhani imene ija is a suspect we cannot trust anybody who is a Malawian to do that inquiry now A zipani a dpp munalibe, mukuti awa a utm kunalibe, enawa aford, chifukwa ineyo I was thinking kuti akuti mwina ataika m- a- mana ma family onse aja nayeso mme- m- munthu wawo mmodzi mmodzi mmodzi kuti akhalemonso akhale akupanga nawo follow akhale akuona cause at the end of the day Mm. it's not about anthu ifeyo as a Malawi It's not about a president iyayi. Anthu aja anali ndi mafamily awo amene amachokera ku nyumba kwawo daily despite kukhala mu ndale. Ndiye tikunena kuti mafamily amene ajawo anthu amene aja akhalemo kuti aziona with a very sharp eye kuti kodi chikuchitika ndi chani chifukwa tisayiwalire kunena kuti ananama za pa 10 July kuti ndege inakafika ku Mzuzu. Si ine ndi amene ndidayankhula. Report imene inachoka ku Germany ndi limene linanena zimenezo. So uh, ndinaonanso kuti ayiayi apapa sipali bwino ndinadzayankhula before a namiwa aja asanatani asanapange resign i still have that post ndi mmene mm. tinadzaonano kunena kuti um, ku family anapempha kunena kuti akamapanga ujeni commission of inquiry imeneyi ayike Akama- pakanema akamafufuza akamafufuza ayike pakanema kuti ndithu ndimene zimapangikira ngati nthawi ya tippex ya dpp ayike Hey. pambalambanda ngati ma commission of ngati commission of inquiry imene inapangidwa fomu kuti Yes. ifufuze conduct ya Mhm. commission ya MEC Ya amene MEC. anapangitsa kuti chisankho cha 2019 zilowe tippex Tippex. Ndi zoona zimenezi. Ehe. Ehe, ya. Mm. so i think akufamily amafuna zinthu ngati zimene zija now anamiwa atayikidwa mkati muja atapita kumene kuja ndikuona kuti akufamily apempha izi kukhala ngati anthu aja ali against zimene zija kuti ayi sitingaziyike kukamera Ndi pamene Anamiwa ananena kuti iyayi ine masewera oterewa sinchita nawo chifukwa Mm. chonena kuti and as mu- inu mwanena kale kuti tizithokoze ife pakuti tinatulukanso titaona kuti iyayi apa sipali Mm. bwino a president Mm. akuyeneka atuluke kunja kuno adzawuze dziko kuti kodi amene wawa ananamiza apa ndani komanso u- a- wamkulu wa army uja akuyeneka am- ndithu amutsitse because the country is not safe now Mm. apapa tithokozenso anamiwa because this is the spirit imene tikufuna ku malawi we can't clap for rubbish in everything that we can see kunena kuti apapa pakulakwika anamiwa he did a very commendable job a very good job anamiwa achita bwino ndithudi kunena kuti akakane chifukwa chonena kuti ifeyo as in malawians we are going to respect anthu amene aja amene akulira because it's part of their healing Ndiye ngati iwo aja akupempha kuti mukamapanga tifuna muyiyike pa camera even a president he is not supposed to stop that. Apapa ngati pali chilungamo, apapa ngati palibe china chilichonse choti palibe chimene mukuopa please do it for them it's part of them healing afuna aziona zimene mukuchita. They cannot trust anybody. Everybody is a suspect. And this is the truth. You understand? So tulutsani ndithu ikanemayo pangani ndiwo aja anthu aja is part of their healing akuona kuti oho apa zinakhala chonchi they will be, it will be sinking in them koma osati mukuganiza chifukwa kukaniza kupangitsanso kuti anthu azikambanso zambirimbiri kunena kuti ah, chimene akukanizira ndi chani chimene akufuna tisadziwe ndi chani chifukwa anthu afuna adziwe koma eh, kubweretsa pakanema pa mbalanganda mm. ngati mmene anapangira ma commissioners a mm. nthawi ya dpp ija anthu amayankhula mmene paja inuyo zoti muike tippex munazitenga kuti Mhm. iyayi iyayi ife tinangoganiza tokha okay chamo Mm. so panalibepo ku- kumuyika munthu wina wake mu situation yolakwika aliyense Ah, ah. amaona mmene amayankhira mmene zimayendera zimayendera ndiye Mhm. izi zizi za commission of inquiry ngati kuli kwa- pali possibility yonena kuti akhoza kukafunsanso a president ngati Mm. commission of inquiry iyi ili ya genuine eh, Mm. ikuyenera ikafike kwa president akukanene kunena kuti kodi inuyo munanena kuti ndege inakafika ku mzuzu Mm. zimene zijazo munazitenga kuti munazitenga kuti ehe ndiye timafuna Eh. tione kuti kodi anthu oti alimbadi mtima apita kwa president kukafunsa zimenezo kukafunsa zimenezo kapena komanso sakafunsa ati akafunse iyo Komanso- komanso mm, tikumva timamva kunena kuti ndege inagwa 10 koloko mamawa and you Mm. gave an order kuti azikupasani malipoti every 4 hours Mm. mumaneneranji zinthu ngati zimenezo azifunsidwa and every malawian should hear for himself or Yes. herself tisamvere kwa anthu including the families they have to see what is happening Mm. especially kunena kuti amadziwa zonena kuti ndege inali ndi mafuta a two Mm. hours akukanenanso kuti muzindipatsa Within update the- after four every hours four hours amaona ngati Hello? kuti ndege ikakhala ili kutiko excuse me ikakhala ili kutiko komanso chimenenso anthu ambiriso kapena Mm. akufamile akupangira kunena kuti tikufuna muike pakanema muike Mm. pambalanganda anthu Mm. azimva anthu aziona tikunena kuti kumbuyoku kwatulukako ma commission of inquiry awiri atatu Mm. kutsogoloku kumbuyoku Mm. si- sinabwere zotsatira zake kunena Zo- kuti ah, uh, zotsatira za commission of inquiry yapeza mm. abcd mwaona zinthu mm. ziye zimangokhaliridwa pamene akaziika pa mbalanganda apapa anthu adzadziwa adzaonera kuti okay kunakambidwa zakuti kunakambidwa zakuti Exactly. wakuliza mm. kuli anthu angapo ndithu anena kuti zidziwikiratu kuti anthu awawa whatever the case ali ndi vuto lonena kuti anapereka umboni wolakwika kapena anauza president zinthu zolakwika Anauza- a president ndi Yeah. kupanga Mm. manda kaya ndinamva kwa minister of information kaya Mm. ndinamva kwa wakuti wakuti kuti ndege inakafika ku mzuzu iwo Mhm. aja achokamo chifukwa kuti iwowo Mm. si amene Sizikuwakhuza. ehe iwowo si amene anatenga message ija imene Exactly. anaitenga kwa anthu kuja amene anapanga uja akafunsaso kunena kuti "Ah, tsono inu munatenga kuti munauza president ehe Mhm. munazitenga kuti yes iyayi apapa apapa apapa apapa tabakhalani apo Mhm. ndiye kuti ntchito yawo izakhala anthu aja pampheni Yes. chimodzimodzi mmene timaneneranso ndi army commander army Mhm. commander anena kuti ndege inagwera kokhwithima kwambiri kumene kuti kulibe ah, manyumba kulibeko manyumba kulibeko mite- kuzi- mitengo zokhazokha ndeno anthu akafusa komishoni ikafusa kunena ah, sono chimene munanamizira anthu kuti yagwera uku ndi chani ndi chani ayi ayi apa posamba apa mpomwera apa ndi Mm. mwakuti mwakuti basi tabakhalani apapa mwakuti mwakuti zilikotu ziliko sikuti nkhani iyi ifeyo tikungokamba kunena kuti no ah, sinkhani ya kuti tikulimbana ndi munthu sikuti Mm. tikudana ndi munthu ya no Pero- ndi nkhani yoti people have to be hold accountable for their Mm. wrongdoings tipeze anthu Mm. amene anapangitsa kuti zinthu ichichi chichitike ndipo Mm. anthuwo achi- alandire chilango choyenerera chokhudzana ndi zimene zinachitikazo mwamona Mm. mzimayi ujayu mzimayi mzimayi ampatsa 50 50 53 years mwamudziwa mzimayi amene uja e ndikumudziwa sanatenge mpeni kwabaya abambo aja ayi sanatenge chikwanje kwatema abambo aja Mm-mm. sanatenge poizoni kwadyetsa abambo aja Mm-mm. komano chifukwa cha negligence kutena kuti nthawi Yes. imene abambo amafuna chithandizo cha mayiyo yes yoyenerera amayi Mm. aja sanapezeke sadapezeke Amafuna kuti chani iwo aja ndi amene ali Ana mpaka palapo. kudya maona Mhm. pali Yes. umboni onena kuti sanatenge zipangizo zonsezi Pa- yes koma negligence tikapanga relate tikapanga relate nkhani zimenezi ndikuona kunena kuti amene anapangitsa kuti ndege iuluke yopanda zipangizo ndi ndani ndi ndani already Mm. somebody is in walowa kale pamenepopa exactly amene anapangitsa kunena kuti a president aname ku dziko lonse ku mtundu wonse wa mafikapo kunamatu ndi tchimoso palokha eh koma inu ndiye kupereka president information yolakwika ananamiza achimwene ndikugwireni pakamwa Mm. sananamize malawi yekha ananamiza dziko lonse lapansi including amene aja aku ICAO amatulusa lipoti aja amene Mm. aja anachita kuziona kuti ah ablas ananamiza dziko lonse lapansi who is that person amene anapasa information imeneyi a president ndi mm. kunamiza dziko lonse lapansi ndi ndani that man mm. has to be hold accountable Mm. akuyenereka amene ujayi abweresedwe apa khalani apa ndikumukhazika kuti ku- mwa- mwamukhazika kuti pwi osatinso mo- mo- mo- momunyengerera akhale pansi apa ayankhe mafunso that's Mhm. what is supposed to be done Mm. Mm. We are fixing the nation. It's Yes. open there. No doubt about it. oh yes we have to fix it. and this is the Zomayinkhani truth. tikamba Zomayinkhani tikamba wiki imodzi ndikuzisiya nkhani Kulibe. zofunikira nkhani zokomera dziko nkhani zimene zingapindulire amalawi eni ake amene amalipira a- a- Misonkho. akuluakulu nthawi imene inatha Mm. nthawi imene ija inatha so yapita pali obvious questions imene tikufuna kuti commission of inquiry ichite choyambirira isanafunse mafunsowo ionetsetse kunena kuti agwirizane ndi akufamily kapena yes mafamilies kunena Mm. kuti iwowa akamapanga izizi aike pa mbalambanda one zimenezo asafuna kufuna agwirizane nazo ndipo zimenezo zithandiza kunena kuti aliyense akamanena kuti zakuti simunafunse zakuti simunafunse tizidzionera kuti next time mukafunse zakuti zakuti mukafunse ngati asiyako china chake chachiwiri akatifunsire mafunso kwa president kuti chimene inuyo munanenera kuti ndege inakafika ku mzuzu ndi chani Mhm. ah, chimenecho chikayankhidwa anena kuti ndi ndani akatero mobwereza bwereza akatero apeza kuti munthu uja ndi wakuti wakuti amuyika Mhm. pambali azaside amuyika pambali Yes. Yes. Eh? kodi amene anapangitsa kuti ndege amanena kuti ndege is fit to Mm. fly Mm. pamene ndegeyo ilibe zinthu zina zina ilibe ma- mapa- zipangizo zina zina ndi ndani Mm. inakakhala galimoto ngati ilibe seat belt Mm. ngati ilibe honi Mm. ngati ili, ili ndi mateyala akutha ngati ilibe Mm. mabreki munthu ndikunyamuka ndi galimoto ija kum- kumayendetsa ndikuchita ngozi ndikupanga find out kunena kuti anthu amene anali mmenemujamo amwalira anthu 5 kaya anali mgalimotomo amwalira chifukwa choti galimotoyo imayenda yopanda mabreki yopanda zipangizo zoyenera amanena kuti driver ndi amene wapha anthu aja wapha anthu aja exactly yeah waona mm. so in this case amene anasayinira kuti ndege yopanda zipangizo zina zina iuluke iuluke ndi ndani yopanda yo- yo- yopanda transponder yopanda black box ngakhale anatiuza kuti black box ilipo anabisa pena pakeso akunkuyu komano ife tikunena kuti zinthuzo Mm. munalibemo amene anapangitsa zimenezoso ndi Mm. ndani komanso akapeza ehe ife tikunena kuti zimenezozo mulibe komanso akunkuyu apasidwe mafunso depending to what he said Iyu akuti ndi ma black box ilipo afusidwe with that video inu mumati black box ilipo ili kuti chifukwa muwone apapa kumene kuja nkudziko lakula he need to come out and answer also kunena kuti ananena kuti eh, um, eh, ujeni black box ilipo ikusungidwa eh? can you hear me or ndathawa chifukwa ndikuonani mwasitaka

Akuti inu kunja kuno kuli ngozi kodi simukudziwa amalawi tiyeni tiphunzire kuti kunja kuno kuli ngozi komanso nanunso iyi muli dziko lake litilo ngozi zake zitizo inu mukumva zimene tikuyankhula kuti mabodza pakukambidwa mabodza apapa you can't hear that eh? you can't hear that inu ada ndani kaya inu anthu amene mwaonongesa dziko ena ndinuyo makomenti ake ndi amenewo ofuna simukufuna kupanga understand what is supposed to be done people have to be hold accountable for their wrong doings osati ngozi ndi ngozi imfa ndi imfa ine ndaluza mayi anga pompanopo Ah, ine amai anga amwalira pompanopa koma ija ndi ngozi yonena kunena kuti pali mabodza so tikufuna ndi mabodzawo people have to be hold accountable eh? let me see new comments mukundimva eti okay ati mukundimva ndiye no anthu enanu ndi anthu onena kunena kuti musamangoti um, uh, iyayi eh, imfa ndi imfa we know kuti imfa ndi imfa koma not imfa ngati imene iyi yoti tichita kudziwa kuti tikunamizidwa and we should sit and look at mabodza amene aja ndikumalera mabodza no this is the reason why uyu ujeni um, ndani Alexious Kamangila wadzuka ku judiciary kumene everybody is not believing as it is today. Nobody is believing what is happening. Koma they have to believe chifukwa chonena kunena kuti anthu we are tired. Eh? Ah, munathawa athu. Eh, ayi zachitika mtundu wina sindidziwa kuti waye. Munatuluka mu studio. Komano ndithu ndi. ndimazama pepani ndithu komano ndikhulupirira kuti inuyo mumapitirizabe ndimapitiriza ndithu ndinadzaona komenti ina imene ndinaona kuti yayi awa ndi anthu magulu owononga dziko oh, ndiye ndimalongosolera kuti yayi imfa ndi imfa we know komano imfa ija pachuluka mabodza so people have to be held Mm. accountable for their lies munthu sikuti kungodzuka mm. siku limodzi basi nkunamiza dziko basi ndiye kuti anthu angokhala chete ndikumayang'anirira tizilera mabodza mm. aja ndi zinthu zimene zaonongetsa dziko kwambiri so ndinali apa pa nkhani yokhuza uh, uh, ndimakamba za alexius kuti kudzuka kwake ku nkhani zokhuza ku judiciary waashula majaji waashula maloya komanso mm. tikuona kuti malawi police komanso anti corruption bureau anthu amene wa they are quiet um, ineyo Inuyo pamenepopo mukuonapo bwanji ndi nkhani imeneyi ya Alex uh, Kamangila? iyayi tinene zoona mmene zimayendera zinthu makamaka ah, kunkhani ngati zizi anthu ngati a anti corruption bureau amatengera kuti akam- akamamanga munthu amafuna kuti akhale ndi umboni kunena kuti Mm. mwina asapangitse kuti ah, dziko liluze chifukwa choti anthu akamanga akapeza kuti s- ndi osalakwa amapezeka kuti atani apangira sue the government pena pakenso ndiye government dziko government imalipira anthu aja komano s- zimakhala kuti ndalama za malawi zimene zikupita kwa anthu aja ndeno ah, titayipempha kuti anti corruption bureau kuti uh, ifufuze kunena kuti zimene akunena alexius uh, muli chilungamo chanji ndi zotani ndi mm. uh, zofunikira kuti kodi apange bwanji ndipo umboni ngakhale tikunena choncho umboni ulipo chifukwa kuti even ku judiciaryko ayika mm. komiti kunena kuti ifufuze zimenezozo kusonyeza kuti apezapo china chakenso komanso mmodzi mwa anthu amenewa a Manda anayimitsa ntchito kunena kuti afufuze kaye kusonyeza kuti ah, chinyengocho chilipo tsopano Mm. tikaona anti corruption bureau imadila ndi zachinyengo why Mhm. can they arrest him kunena kuti akamafufuza zimenezozo akhale kunena kuti anthu onse afufuza aja all Iyeyo the ali ndani? mentioned Ali- names ali mkati komanso anthu amene anatchulidwawo achina Chu- a- a- a Chikopa muli achina Madise muli andatani Yes. amene anatchulidwa amene mujamo according to alex a- a- alexas leo anthu Mm. amene wawa amene anawonso a- ayimitsidwe ntchito kapena akalowe kaye a- Mhm. tikufufuza nkhani ngati zimene zizi apange investigate ngakhale alex uja amanena kunena kuti pali majaji ena anapita ku polisi kuja kunena kuti yayi mmene zililimu Alex yu akufuna andionongere dzina tammangeni mumpange silence kuti akhale chete tanjateni ameneyu anthu ku polisi kuja anena kuti iyayi sitinganjate iyayi chifukwa kuti muli kachilungamo kena kakenso ah, kupanga refer ndi nkhani zimene iye watani wayankhula wayankhula Ona, chifukwa chake panakali pano sali kundende yayi akanammanga ndithu komano ajajiwa anakanira kupolisiko tsopano Mhm. panopo ndi pempho la ifeyo amalawi amene Yes. tikukhulupirira kunena kuti anthuwa ah, palidi chinyengo amange apolisi amange anthu amenewa majaji amenewa Mhm. amangidwe Yes. akamangidwa azipangidwa investigate kukhala kwawo kwakunja pa nkhani Mm. izizi akusokoneza umboni umene Eh. kufuna titani tiupeze Mhm. mazikhamulo zina mzina eh? mm. iwowa majajiwa ndi amene amakonda lamulo onena kuti wakuti wakuti mmangeni akusokoneza umboni asokoneza umboni ndiye kuti mm -hmm. pakadali panopa iwowa zigamulo zina mwina akukhwatcha mafailo akuchotsa akubisa ndi zimene zija timadzamva kunena kuti at last kunena kuti mwina khoti lakuti lakuti lapsa Mm. Maona, zina zonse zapita kuti me- ah, inu musamaiwale Oh, yes. escom inachita no ine sindimaiwala Nthawi ya ine ine paja I live by history to trevor escom paja inachita namwalira nditani Ti- amayi tinali ndi trevor mwana uja loya anamwalira anatenga nkhani ya uja wakwemwala yeye anaphedwa uja musaiwalire eh. we live by history there are people out there who are murderers there are people who are out there they have to answer for zinthu zimene akupanga ine i live by eh. history sindimaiwala chinthu i have a very sharp memory ndi zimene tima eh. so akuyeneka amangidwe ndithu this is our message to malawi police malawi police anti corruption bureau anthu amene atchulidwa aja agwidwa akalowe mkati and start investigating them cause anakakhala anthu osaukawa bwenzi atagwidwa kalekale

ndiye ndi pamene ndikunena kunena kuti you can see kunena kuti u- uh, and for amene anthu amene mukutionera panopo pali ma victims ena okhuza side ya kumene ku this department kumene ku, ku, ku judiciary ku. Ba- pali seven there's seven days imene aliyense amene akuziwa kuti he is a victim you have to write kuwalembera uh, ku judicial uh, uh, ku, ku judiciary commission kumene mukapange submit makalata anu amalawi it is time we need to wake up simukupha munthu tikupanga zimene mulungu amene timanena kuti ifeyo we are god fearing country zimene mulungu amafuna timazinena kuti ndifeyo anthu amene timamuopa mulungu koma are we doing the ten commandments that tikamawerenga kuti mulungu anatiuza izi osapanga ndiye tapangani chilungamo pa chilungamo sitiopa mulungu kapereke makalata anu amene mukuziwa kuti you are affected tinapereka kale kalata yoyamba i i think i shared with you munaiona imene ili ndi ma 11 victims azimayi amene ali ndi nkhani 9 years 10 years yokhuza one of the woman mayi mangwana uh, tinaipereka kale imene ija we thank so aku judiciary kuti apanga respond chifukwa one of the victims anaitanidwa ku parliament kumene anakapanga testify nkhani yake pa uh, pa, pa, pa, pamaso pa um, majajiwo ena ndi enawo so what are we saying tikunena kunena kuti people have to be hold accountable pa zinthu zimene akuchita ndi zimene zingatithandize kuti ngati amalawi tikonze dziko lija dziko lija palibe amene angalikonze ndi ife tomwe amalawi tikuyeneka tilikonze chifukwa taliwononga ndi ife tomwe amalawi let, ehe let me tell you this guys pali anthu ena amanena kuti dziko lija linaonongeka ndipo silingakonzedwenso ayi Wow. that's the anthu life ngati inuyo ndi amene mukuthandizira kuti dzikolo kuononga dzikolo zipitirire zimene Eh. zikuonongekazo Mhm. zimene anthu ochepa amene tinganene kuti wakuti wakuti amangidwe munthu ameneyo kumangidwa Mm. anthu a- awona kunena kuti "Ih, wakuti wakuti watani wamangidwa nkhani yes yakuti yakuti Mm. from there anthu aziwopa kunena iyi ndikhoza kudzamangidwa ngati mmene anamangidwira wakuti ndili Yes. ndi ana ndili ndi mkazi kapena ndili Mm. ndi mamuna ndilinso ndi achibale anthu Mm. onsewa akudalira ine anthu aja ayambapo kuopa ndi mmene dziko pang'ono pang'ono limasinthira limatani likusinthira Likusintha. Exactly. tingoyerekezera kunena kuti ku judiciary kuja mayina amene anatchulidwa aja ayimitsidwa ntchito kapena achotsedwa ntchito mm. army commander uja mmene tikuneneramu wachotsedwa ntchito wachotsedwa ntchito ministry of information wachotsedwa ntchito wachotsedwa ntchito anthu amene angabwere ndikudzapanga replace anthu amene Mama wawa. amene aja They kuona will be ngati kuti careful. iwowa adzapanganso misbehave no they will be Muchas- careful yes adzakhala ke- be careful kunena kuti iya ineyo ndiyesetse ndisapange ngati za wakuti ndi mmene Mm. dziko limasinthira limasinthira dziko sikuti limangosintha kuti pakamodzi bamba aa Ah, anthu ah. amene akapanga ndikupanga monitor ndikubwera mwina for example mene alili alexius uja ndikubwera ndikudzanena kuti a a ineyo ndi ah, mwina anthu ndikumkonda kunena kuti ah, akhale president wathu Mhm. ndikuona Eni- kunena kuti Ah, ah, ndiku- ndikugwira ndikayi mkamwa pamenepo okay exactly we need a president like alexius in malawi that's the kind of president we need yes so anthu amusankha ngati iye uja onena kuti okay ndi president uyuyu Mm. anthu akhala open kunena kuti Mm. okay akamva zachinyengo azipita kunena kuti ase kapena a president kwakuti mm. kwakuti tafufuzani kuchitika chinyengo iye mm. uja akhala ndi chidwi chifukwa kuti mtima wake ndi mm. wodana ndi chinyengo ndikale mm. akhala ndi chidwi kuti tipite kumene kutikafu atenga munthu uja amuimitsa ntchito ndikukuza kumene kuja ngati angapeze kuti ndi wosalakwa ambwezeretsa ngati apeze kuti ndi wolakwa fired pamene president tili naye panopa ndi wonena kuti akamva zinthu palibe chimene amatani amachita samayankhula Eh, Mm. anthu ambiri akhala akudandaula taonani akuti taoneni mayiwa taoneni bakuwa taoneni Mm. akuti kuti palibe Mm. chimene chimatani chimachitika Mm. Taona? so amayi aja awa ndikuti amayi ndani amayi amayi aja amayi Zamba anakana kupita kuitanidwa atapita ataitanidwa kuti apite ku parliament it's not doing it in long term kapena ndinene choncho Mm. anthu amapanga give up kunena kuti olo tawauze palibe chimene angatani angachite Anganene. dziko lili ngati mwana Mm, mwana akakuuzani kunena kuti wakuti Mm. wakuti amandimenya ku sukulu mm, inu osachitapo kanthu wapita tsiku linanso wakuti wakuti amandimenya ku sukulu osamsamala mwana osachitapo kanthu mwana uja amadzakuuzani kuti sindipitanso ku sukulu Eh, So, amakana that stage it's too late bwanji Mm. sukupita ku sukulu ndinakuuzani wakuti wakuti samandi- amandimenya amandimenya exactly Simunachitepo kanthu. mwaona mm. ngakhale musakamenye munthu uja komano mukhale pansi ndikumvetsera zimene mm. mwana uja akunena ndikupita mwina kumene kuja kusukulu kuja mm. kukayitanitsa aphunzitsi mwana wanga akudandaula zakuti ndikufuna ndikumane ndi mwana wakuti wakuti yeah. kuto ndi chani mm. anthuni mmene mwana uja akamva kunena kuti mayi anga adapita kapena bambo anga adapita kusukulu kuja anapezekadi kumene kujako pa nkhani yakuti yakuti amakhala ndi konfi mwa mm. makolo mwana uja yeah sakafuna kupitanso kwina amadzaona kuti makolo anga amatani amandimvera komanso yes yes so chimodzimodzi dziko Mm, ngati anthu anga auza president akutiakuti awa akuchita zolakwika mm, inu ndikunena kuti you give them cold shoulder kunena kuti ah no no no no no he can't Mm. do this or she can't do this mm, Mwaona? mm, chifukwa kuti ndi close friend mm, anthu amapanga give up Yeah. zimenezo zimene zimaonjezera kuti katangale apite patsogolo apite patsogolo mwaona Mm. kuli nkhani zambiri mbiri zimene Kuli nkhani zimapeka zambiri. tekesera zambiri Yeah. mbiri zimene Mm. palibe chimene chima- chima- chimaoneka kuti cha chitsazo Mm. iwe ngati pijapa umanena za minister ah, amene anampeza ndi ndalama zambiri mbiri mamiliyoni mamiliyoni yes Galimoto zake. yes Mm. mmene atamuona anakamuyitana kunena kuti Mm. kodi ndalama mumapita nazo kuti osatiso kumuitana achimwene hold it right there hold it right there okay. kumuitana apopo nde mukulakwisa these are the things that people that are mafias gangsters thieves they feel entitled yeah, you can't ubebe oye dikirani kaye akuyeneka amugwire no no no chifukwa chona kuti ndi minister Akuyeneka amugwire because we know kunena kuti sangakakhale ndi ndalama ngati zimenezo. Akuyeneka amugwire ndi citizeninso iye uja despite u minister uja iye ujanso ndi citizen. Amugwire a police aja kuti ah ndalama zimenezi mwazitenga kuti mutilongosole bwino bwino and muti- mutipatse ma ujeni ma, ma, ma concrete evidence ndalama zimenezi mwazitenga kuti. Koma what happened? because it- b- they are people who are feeling entitled they feel kuti ineyo I- i'm above the law anamusiya ndalama zija they never even want to ask ntchito imene ikuyeneka ndi ntchito ya apolisi kumuuza zoti sunga use ndalama izi inu ngati anduna mumalandira ndalama zingati how much do you earn a month you understand because at the same time we have ma- um, zija zimene amalemba mma- amalemba tu mmaucheni mmanews germany yasa- yatisainira kutipatsa kuthandiza anthu osauka 35 billion ndalama imene ija yathandiza ndani because people still are eating chiteze so zinthu ngati zimene zijazo those people have to be stopped Zinthu zimene akupemphera amphawi let zokudya zimenezo zifike kwa amphawi at the end of the day inuyo anthu inuyo muli kale nchakudya let everyone have to be hold accountable ndalama zimene zija samayenera azinyamule chonchija nkumapita pamene pajapo police has, has failed malawi police has failed the nation Mm. kumene kuja ndikulephera chifukwa palibe nduna imalandira ndalama ngati mmene ndalama zimene ananyamula iye uja anapita ndikubwerera nazo they freely walking ndalama zija anachokera nazo kuti

misonkho ya amalawi komanso anthu aja atalandira ndalama zi- ndalama zimenezozo ngati zili ndalama zimene zachoka ku germany izo sangawine why ndi ndalama za amphawi mukudya ndalama pa dzina la anthu osauka oti they don't know what is happening you are Yes, tinene claiming chilungamo anthu amnyasa amene mumatha kutionera nthawi zina mumaonera nthawi Mm. zina ngati mukudya ndalama za amalawi mm. sitidzasiya kukamba za inu mm. kulibeko nthawi ija yonena kuti tikamba one week za inuyo basi uyu ta- tayiwala cha- cha- cha- iyayi ino ndi nthawi ya social media timapeza data yochuluka tikhoza kukamba pamenopo chanchani tingopangitsa anthu kuti adziwe mmene inuyo mulili mmene inuyo mulili anthu adziwe kaya adziwa awiri kaya adziwa atatu komabe mwapangidwabe chani embarrass Mm. Eh? mwadziwika ndinu mbava mbava mafia Eh. mwaona imagine panopo kulibeko guys kulibeko mafuta mafuta a galimoto mizere mizere mizere Eh. anthu Eh. maminista anthu ati well educated anthu onena kuti uh, oganiza bwinobwino onena kuti mwina tinganene kuti akudziwa kunena kuti ma, ma, ma, uh, mwina mnyumba mwanga munomo muli bread mmodzi bread uyu anditengera masiku angati ndi ana amene ndili nawo bread uyu atenga two days chifukwa choti ndili ndi ana ambiri ah ndili ndi shuga shuga uyu atenga masiku angati ah uyuyu nde ndi one day what do you need to do you go and shop you go and shop yeah eh? go and, yeah so izi ndi zonena kuti anthu amadziwa anthu akuluakulu akudziwa kunena kuti mafuta awawa mmene alilimu ndi mmene anthu amamwetsera magalimoto munomo satitengera kumbali tili ndi ngongole tikapita ku shopu kumeneko tili ndi ngongole ku shopuko sitikwanitsa anthu sakatilola kuti tikatengenso zinthu zina pa ngongole tipange bwanji ndi pamene tikuzungulira kuyenda dziko lonse la malawi kuchoka uku kupita uku kuchoka uku kupita uku ndalama zimenezo ngakhale ndalamazo zitakhala kuti mwina zili mmalawi kwacha mukhoza kusinthitsa kunja kula kuma black market mukhoza kusinthitsa kunena kuti yeah ifeyo Mhm. muli ku uk eh, muli ku america yes yeah kuli mungape kuli anthu ma- mamiliyonea oti ali ku america apo ma oh individuals. yes mungapezeke mm, tikuikireni mamiliyoni ku akaunti yanu ya malawi because inuyo mutipatse ma, yes ma, ma us dollars kapena mutipatse ma pounds zingatheke zimenezo anthu ena akhoza kulola komano muchite kuti ma pounds wo kapena ma us dollar alowa m'malawi da then mutenge zimenezozo mupange transport sizingatheke ayi koma nzeru zimenezo mulibe komano kumangoyenda kumangoyenda kumangoyenda maminista anu ndi akuyenda uk there's no wisdom america apita kaya kumakatani zina ndi zimene zija mmalo moti mupange focus zinthu za malawi mukutumiza apolisi ku nigeria azikasi- azikapanga sechi munthu kodi munthu amene akumupanganso search that's why i'm saying kunena kuti apolisi malawi police service they have failed malawi big time why Ah, um, nkhani zikuluzikulu zimene amapanga anthu amene akuononga dziko amazitenga ngati nkhani zimene wapanga munthu mmene wabera uja chinthu cha mayi mariya ndikumutchaja within a minute anthu amene they are supposed to be charged uh, amalekerera kwambiri uyu mnyamata amene akumunenayu chinedu amene akumunenayo zinkhani zawo zimene afuna kupitira ku nigeria koma akupanga thats political pali po- politics pro- pro- thats ma propaganda awo amene acha there is nothing good about what you- apite ku nigeria akuti ku nigeria afuna akamuyang'ane chinedu chinedu anathawa mu malawi 2022 nthawi imene anapha taxi driver Mm. why nthawi imene sanatumize a interpol why they didn't send ma delegates kukapanga zinthu ngati zimenezo because we are talking of someone's life here koma nthawi imene just sanapite now they want to send apolisi ku nigeria because of the pro- propaganda imene anapanga kumumanga kaliati because of one angella amene is talking alone in the in the in the in the what in the in the in the audio akuyankhula yekha Angella okay ngati nkhani zina zimene ndikumva kunena kuti iyayi eh inu ndi ine tiululane about nkhani zokhuza chilima kodi ngati zinali zokhuza kuti nkhani zokhuza chilima zikuwakhuza mayi kaliyati why are these people coming out nkumanamiza dziko come on we are not kids anthu awa amanamiziranji dziko osanena chilungamo kuti ndege Ati zikuchita ngati- zina andi ngati andi ngati akunena kuti nkhani za ah, za zikuwakhudza akaliyati Eh. imene akuneneramo nunena kuti why amapanga reluctant kuti apange commission of inquiry why? osanena kuti tifulumire apange commission of inquiry amene wapha chilima atani kapena adziwike amene akukhudzidwa ndi imfa ya chilima atani adziwike adziwike tipange mofulumira tipange why amapanga hesitate why akunama black box taisunga bwino bwino ili pabwino bwino kusanjika koma black box i- i- ujeni no black box kunalibe eh, u- akudzipanapana okha why chifukwa its politic okay so here is the thing kumangidwa kwa mai kaliati thats my take on that and am gonna talk about it because thats me my opinion i am entitled am a malawian and i have to say my opinion now um, ma- ma politicians a dziko la malawi adadzolowera kunena kuti anadziwa amalawi akuti amangolongolola nkhani 2 3 days zimakhala zatha tilibe nawo ntchito so kutuluka kwa alex kamangila wawagwira pakhosi thats judiciary imene akukamba mnyamata amene uja majaji ndi ma lawyers anthu amene ajawo tikawatenga nkuwayikapo achimwene pawokha sangapange corruption amapangisa ndi ndani ndi anthu amene aja amene amaba m'boma anthu a zipani ndi kumatenga amatenga ndalama zimene zija ndi kumapita kumakawapanga bribe anthu ngati amene aja paokha iwo aja they cannot do corruption but there are people that do corruption ndi kuwapasa iwo aja ndalama kuti apeze kuti ali mu system imene ija ya corruption ija mwanimvetsetsa now chimene chikuchitika ndi chani kumangidwa kako- a- a- ma politicians amayang'ana kunena kuti okay who is the person that malawians love the most adadziwa kunena kuti akamutenga kaliati it was now a propaganda trying to make malawians because we forget to forget what alex is saying amadziwa kunena kuti tili busy ndi kwa kaliati tikamachoka kwa kaliati tiyiwala kuti kodi alex amati chani we have moved on to another Eh, story now we are ana- looking at what is anapanga trending now hapo. eh? amaona ngati kuti akamumanga kaliati eh. anthu ayiwala za fuel eh, ayiwala za fuel ayiwala za elections kuti awa majaji ndi mauloya anthu ayiwala za alex elections apezeka kuti nayeso nayeso miraso so zinthu zikuyendera limodzi we are fixing the nation guys tinene chilungamo mm. sitikusiya nkhani neyo ndipo mukabva nkhani imene mukuganiza kunena kuti ikupereka nkhawa for example mbc mm. mbc guys ndi hmm. ah, ndi ndi ndi ndi platform ya ya dziko sikuyenera yes. kutenga mbali ikamakamba nkhani komano no. mbc panopa mm. ili ndi mapologalamu obakira boma lokha ali ndi mapologalamu amene amakhala akunyoza makamaka boma kulinyoza boma lija cha- cha- cha- I mean, osati kunyoza boma kunyoza opposition Kunyoza- for opposition yes kunyoza opposition andiwa Mm. program amenewo Ndizimene kunena kuti- apindwapo chani apindwapo chani apindwa komano as mbc imene Mm. yokhala independent independent Yes, exactly that's what we are saying even ku police achimwene a police they have to be independent a police kuyambira a police they have to be independent a army they have to be sakuyenereka akhale asiyanise kugwirira ntchito boma ndi zipani awawa azipaniwa ndi amene akusokoneza kwambiri akusokoneza azipani pachina chilichonse ndinkana if you are looking at this um, a, azipani amakhala ndi ka spirit kokhala ngati kunena kuti they feel entitled kuti ife tanena kuti chakuti pangani chomwecho nchifukwa chake mukuona kuti Ehe. commission of inquiry ija chifukwa chake anamiwa atuluka kuti ya ine za ine ine tudzi ayi ineyo za za za, za tudzi I'm, I'm sorry. I'm not going to do that because ngati ma family members, these, these are the people who are, you know, living with this pain, the pain that these people are living with daily. Kumaona kuna kuti azibale athu anafa siku limodzi anthu nine. ngati akupempha chinthu is part of their healing listen to them and give it to them mm. Mm. you can't say no to that no you cannot at the end of the day inu munakumana pa chipani awa ndi anthu onena kuna kuti aberekerana even ana awa ndi anthu onena kuna kuti kwawoko this is blood you cannot stop them from having what they're asking you to give to them mwaona the, the, the, the another prog, uh, mini, another pro, problem imene tili nayo mmalayi mujamu ndi Mm. leadership and panopo tiku we are heading towards the 2025 elections Mm. mukaona nkhope zoti zingakhale president mukaziona palibepo panopo if you ask me Naona- the only person ine i'm looking at is alex hughes amene angakhale Naona- president because if he let tell me why do palibepo we have pamene kuti mukaona and kuti tingopita iya palibe tinga olo tingopita ku utm Mm. is just convention imene akufuna apange pa 17 panakali panopa ali bize kulozana zala Kukangana. e wakuti wakuti ucha e wakuti wakuti e wongobwera kumene sangakhale e Ii. chipani chili ndani wake e Ni yayi mwini wake ndi wa kalakale, chani. ine ine ndi mthiko ine mchipande ine nsakuliya Mm. e ine ndi poto e mwa- zili mbwerekete panakali panopa sizitheka convention sichitika mpaka na malamulo ena kuti ichitika ena kuti eni ah, ah. Anthu amene wawa, yambakata anali yambakata apambane mmodzi mwa iwo apambane akhale president wa utm adzagwira ntchito limodzi Ah, sizidzatheka. They won't help Malawians. They are not there. If they are fighting Okay. like that, achimwene, Akana- sa- palibe chimene chidzachitika. akana pamenepo kuti asagwirire ntchito limodzi chabwino asi a- a- a- amene pa level ndiye wina uja watsogola wapitabe mpakana akamusankha kukhala uh, president wa dziko adzathandiza anthu amenewa aja amene amamunena aja no amanena sizingatheke kuti oh pali ma ndinongonena kuti munthu uzipanga kampeni okay ndikugwire ndinkamwa pamepo pala yokumalongola pala MP amp ena ake akusanjeku ndikathandiza kunsanjeku ndiye a MP wo side ina sadavotere anthu aja kumene kuja ankafuna nthawi ya cyclone ija anthu aja ankafuna chimanga iwo aja anayankha kuna kuti sindingapite kumeneko kuli anthu amene sanandivotere iyayi I'm like excuse me So you see, zinthu ngati zimene zijazo ndi zimene zimawapangisa anthuwa tsopano hate imene ija amaona kunena kuti uyuyu ndi amene akunditani uyu ndi amene akundifuna uyuyu um, amene ah, hate imene ija ndi imene ama, amaona kunena kuti oo uyuyu nzamuonesa nkawina and they mean it amapezeka kunena kuti munthu ujadi akumuonesa akawina ngati munthu amene uja ali ndi vuto it's hard for them kumutani kumuthandiza koma amayiwala kunena kuti this one is like debate mmene imakhalira debate its like mm. kunena kuti you win you lose koma chifukwa chonena kuti waluza ndiye kuti uzada anthu enawa iyayi mm. chifukwa it was competition aliyense akuyeneka asankhe amene akumukonda komatu mukakhala kunena kuti poti chim ngati mukufuna kugawa chimanga mugawa kwa anthu okhawo amene mukuti anakuvoterani ndiye you are not a leader you are supposed to get out yeah. in, in another way uh, you have to be impeached you have to be taken out Chifukwa So- iweyo olo uwine olo usawine amene anakuvotera kaya sanakuvotera ukuyeneka umupase chimanga ngati iwe ukugawa chimanga Of its your course. responsibility Of course, of course. mwaona Of course. So Yes, as it achimwene. is, as it is mmene zililimu mm, nanga si boma limakana kupanga set up commission of inquiry mm, mpakana anthu mmene amanena kuti tipita pa msewu tikayenda pa msewu ndi Mhm. mmene boma linaganiza zoti tipange commission of inquiry Mhm. ndiyeno mwachidule tinene kuti boma silimafuna kupanga commission of inquiry linaopa mademo i don't think so ine ndimanena kuna kuti silingaope Kaka- mademo Iwa- anthu okay anthu ananena Iwo- kuza mademo akuti mukapanda kupanga by pa 30 ife Mm. tipanga mademo ndiye tinaona boma mwa chifukwa nkhani ijatu yakambidwatu more okay. than a month if you ask me i will tell you kunena kuti sikuti sikuti anthu aja aonera kunena kuti anthu olo aopa ma demonstrations ayi mm. koma nkhani ija tinayamba kuyikamba mpa, mpaka nthawi um, a, a president ndi uh, uh, uh, uh, anthu ena for example ndinene mmene alili a president amamvesera I'm sure, I'm sure he's wise enough to take the good and leave the bad amamvesera zimene anthu amayankhula if you say kunena kuti kapena aopa mademo iwo aopa mademo iwo mboma analowa nchani didn't they go to the street to demonstrate so aziopa kuti anthu asapite kumsewu chifukwa cha chani and they don't have the power to stop anybody to go to demonstrate because they went in government because of demonstrations

mwandimvetsetsa komano Eh. tikanena kunena kunena kuti iyayi iwo kapena nawo pa mademo iwo akuopanji mademo pamene iwowonso anapanga mademo omwewo kuti alowe mboma tipex atagwira kale ntchito eh? so yeah um, nkhani zake nzimenezozo um, ineyo ndilekeze pamenepo komano message yanga yomaliza ndinene kunena kuti malawi police um, komanso anzathu awa aku anti corruption bureau Anti-Corruption, komanso ndi ena onse amene ali ndi kuthekera ngati a human rights a pankhani imene akukamba Alex pakufunika kuikapo ndithu aliyense we need opanga corruption ndi osapanga corruption we need to help one another ineyo to me I know is painful for the people that that do corruption to stop it chifukwa ndi zinthu zonena kuti they were benefiting and enjoying doing zinthu ngati zimene zija koma what am i saying we are looking at the four generation that is coming it's, it's, it's, it's, we need to help to fight the corruption they need to understand malawi police amange anthu amene wawatchula alex atenge they have to start investigating anthu awawa amene atchulidwa angakhale kunena kuti ndi amphawi

so you know what Eh, ndi muli pomwepo ndingoyankhula chonchi they Mm. sometimes enjoy doing that but that's very wrong because iwo aja aziziganizire akalakwa that's the very si- si- same situation they're going to face samamangidwa Sa- vu- vuto ndiloti samamangidwa koma ayamba polisi kumamangidwa amanga wapolisi nzawo nkhani zake ndiye imvani zimakhala Is- is- Mwa- ah, no ayamba kumangidwa ayamba kumangidwa chifukwa chonoti dziko likuzipanga fix wadzukatu ujena lexius wagwira pa closet tikuyankhula kunena kuti amene uja ndi amene akuyeneka kuthandizidwa 100 percent support by malawians cause kumene kuja ndiye kumenya corruption kutanthauza kunena kuti wandale olo abe kulibeko kunena kunena kuti azapanga corruption kaya ndi wa police a- awononge akuyenereka apite akatani akatchajidwa kaya ndi ndani Tika- ife tili ukapweteka mbali ino kumeneko kuyankhula akaziyambitsa ife will be pushing eya tiziona kuti wayambitsa ndi loya ali ndi umboni eya ife tizikhala mbali mukutani

I- well done pido munayankhula za zero kwambiri Inuyo After ndipo well simtana done. naye. You Pano know pa- the thing, achimwene Yeah. a- achakwera ndi abambo a dziko amationera tosefe amadziwa kuti mwana wanga uyuyu wankhala opoira koma koma akunena zona uyu Ngati amationera, apanga- so sad ngati muli pomwepo Chabe. ngati amationera eh mwauze kunena kuti ah, commission of inquiry ikhale Mm. pa tv live yes achakwera commission of inquiry muyike pa tv live iyoyo nde muyike inuyo ndi number one chifukwa inuyo ndi big inuyo mukudziwa kuti ana awawa akutokota zoonadi Eh, iyiyo commission of anthu inquiry asakupakeni poyera dikira ndimalize chimwene Mm. adada chakwera commission of inquiry muyike poyera pakanema number Mm. two amene anakunamizisani inuyo kuti ndege ipezeke kunena kuti yakafika ku mzuzu koma sinakafike kukupangisani inuyo kunamiza dziko lonse amene uja achosedwe anakuchititsani manyazi ndipo mumuulule ife timachita manyazi on your behalf amene uja mu- he has to be held accountable koma number 3 mukaona kunena kuti inuyo adadi ifa mwana amanena kuti mkuyu zodya mwana zimakapota wamkulu mukaona Mm. kunena kuti inuyo chikukuvutani kuti mumuulule mwana uja mukuopa kunena kuti amene uja mwina azatenga mpeni nkumakusatira nawo namu mukuyenda inuyo tulani pansi udindo kuti ineso sindikufuna mundipange zinthu anthu olemekezeka people have to be held accountable for zinthu zimene Yes. zimachitika zimene zinachitika zija a president sizabwino kwachitika Mhm. mamistake ambiri kuyambira kumbuyoku kuti ndibwererenso i live by history nkhani yokhuza ku israel imene amakana kuti sitikuziziwa ndi ma private sectors koma nankhumwa mu- mu- ga- mu ujeni mu parliament anauzidwa kuti withdraw your statement koma ndege inabwera muziko nkuzatenga anthu ndikumatani nkumapita nawo Yeah. kunatuluka mavidiyo amene amu israel amene analinso kuwatchula kuwatchulanso adadi achakwera akuti i want to thank the minister of finance minister of finance yemwe uja anatenga ndalama uja mwanimva Yeah. I want to thank the Minister of Finance, but above all, I want to thank the President for making it happen. adadi munachulidwa mumene muja a chakwera people have to be held accountable pa zinthu zolakwika chifukwa even zizukulu zanu zizukulutuzi tonsefe tili mkati mmene muja will be affected dziko limaonongeka komano izizi ndi zinthu zoona kuti ndizovuta one to come out to accept koma mkati mwanu ngati mwachivomereza do the right thing ndilekeze pamenepopo akatero amvatu ndipo apresidentiwo yes. adziwe kapena tinene kuti commission of inquiry imene inasankhidwa a president mudziwe komanso mm. commission of inquiry imene inasankhidwa mm. mudziwe kunena kuti mm. sizingatheke miyoyo yanthu 9 kupita popanda munthu olakwitsa sizingachitike sizingachitike mukamabweretsa ma results anuwo mukafufuza zanuzo tikufunapo anthu awiri atatu anayi oti apange account abwere anthu amene angakhale responsible chifukwa cha miyoyo ya anthu nayiniwo ndipo munthu akaphetsa munthu mm. ngati mmene anapangira amayi aja amayi aja anaphetsa munthu mm. anapha munthu anaphetsa munthu ndipo munthu ukaphetsa munthu umayenera kuti nawenso upange face punishment yes ikhala muno fifty chakuti yezi komano umayenerabe upange face punishment punishment There's no way you Mm. unga- ungakhale ungapange maintain position ya ntchito there's Mm-mm. no way ungangokhala usakalowa mkhoti there's no no family your life anthu Mm. amenewa tikukupemphani commission of inquiry mudziwe kuti amalawi akuyembekezera Mm. kunena kuti kubwera ma results onena kuti mupanga point finger anthu upangira Yes. commission of inquiry ija anthu Mhm. amene anapangitsa anthu amene ali responsible anthu amene anapangitsa kunena kuti ndege ija whatever the Mhm. case miyoyo nine ten iluzidwe kuphatikizapo chimene chinayimitsa search chifukwa chakuti anthu aja ndikukhulupirira kuti anthu aja anali moyo ine ndikukhulupirira kuti anthu aja anali moyo mpaka na 6 o'clock imene analamula kuti imitsani kupanga search mudzayambirenso mawa anthu aja kuti anali moyo anapulumuka izozo zimene munenazo e anthu zimene munenazo anamwina anamwalira mkatikati mwa usiku okay zimene munenazo nzoona ndege ija inagwa teni koloko anthu aja anali moyo anakapulumuka anthu aja ana- anakapulumuka anthu aja anapulumuka anakapitira kuti anapanga sechi

yes mwaona chifukwa iwo aja chakuti amavomera kugwira ntchito ati ene ene ene level kaya kuli chifunga asilikali amene ajawo akuyenekanso kuti aino ndiponso awo akunena kuti ndi komandi komano komandi ikabwera nanga sapati iwo aja ndakulu ndi mkulu wa, wa asilikali komandi ikabwera komandi ngati ukudziwa zoona kuti komandi iyi indipangitsa kunena kuti ndikhale m'mavuto ndikhale pamoto umayenera kukana unena kuti aa umu mokha sindingadumphe for example Yes. akukuuza nayo kuti dumphira m'madzi iwe ukudziwa zoona kuti muli Madziko- ng'ona ili choncho Nditha ndende kusambira. kuipita muli ng'ona sinditha kusambira umawauza kuti, "Ah, ine i can't do that sindinga Yeah. I can't do that Mm. so anthu aja asilikali aja ngati amadziwa zoona kuti ti- ti- ntchito yathu ndi kuseva miyoyo ya anthu ndikupezeka Mm. kuti alamula kunena kuti siyani kupanga search siyani kusecha anali ndi mphamvu kupanga question kuti iyayi we can't stop mutanthauza chani inuyo we ehe abwerera no nobody is above the law iya inu ndinu akomanda ndinu a president uyu ndi vice president mukutiuziranji kuti Yes. siya kusecha why Why do you want us to stop searching? Ndifuna kuti Exactly. a army, ndifuna tikunena kuti a army asamakhale ndi zi- a- azipani. They need to understand to question amene aja president aja they are there to save mizika. Apa Yes. timayankhula pa a, ple- a vice president ndi miyoyo nine ndi anthu ofunikira amene anali mu ndege muja. Amayeneka afunse kunena kuti "Ya, mukuti ti- mukutanthauza chani mukuti tisiye kusecha Asi anthu ana anthu kumanda. ndikuti

adakapanga stop Maona- search maona mwana wobereka okha adakasiya zimenezo adakapitiliza so adakapitiliza komandi imene anapereka ndi komandi yonena kuti awaja akhoza kupezekanso kuti nawonso a- apezeka olakwa ndi olakwa kumene apezeka Maona- apezeka olakwa. chifukwa cha komandi imeneyoyo chifukwa na kuti for example

mutabwera nkudzauzanso mtundu wa Amalawi kunena kuti ndinalamula zimenezo kunena kuti asiye kupanga search chifukwa chakuti ndege tinali titayipeza komano sitimafuna kuti mtundu wa Amalawi utani udziwe udziwe chifukwa ndege Mutatero. inagoteni kuluku mutatero Ndege. mwina mwina anthu akukhululukirani komano kuti ndege yapangidwa announce mmawa kuti ndege ija tayipeza tsopano mmawa unowo andipo anthu onse amwalira that one

anthu aja anali moyo Ana- taonani mmene anapezera anapeza ndege ili uku anthu aja anakawapeza ah, di- mameters away from ndege kusonyeza kuti anthu aja mwina anali moyo amayenda ndithu kunena kuti a tipeze chithandizo tipeze chithandizo mwina anthu atimva kuchokera kumene ndege inatani inagwera anamva kale anthu pamene paja manyumba ali pafupi kaya so iyo ilakwa ndi ndegeyo iyi ndege ya, ya utsiru ngati imene yokavula anthu matayi ndi majaketi mukuona zinthu zimenezo ndikumenya ka mtengo osa- osa- osakagwetsa mtengo kakang'onong'ono ndege yayikulu koma kukadziwa kuvula munthu wotchi ndikupatiso mtengo so waung'onong'onoso ndikukavula munthu wotchi kunali kokhwithima ati kupe kuti inuko ablas ndikukamuchotsa munthu wotchi ndikukamuvula munthu jacket ndi tie yo ndikuma managing to vu- kumuvula ti- munthu jacket ndi tie Ido sandichimwitse. banja langa latha achimwene ineyo nditsazikepo panopo Musandichimwitse. Kodi mukamati mutsazika mumusiya ndani tonse tikuchokera limodzi. Apa Tiye- tichoke- tichokepo Pano. apa pa- pano takhalako Ido tinene choona yes nkhani ya ma judges ndi maloya yes sitiwasiya ayi Mm. ngati pezani titchule mayina for Mm. example titchule mayina amene Alexious anatchula aja Mhm. ifeyo si mulandu ifeyo kwa ifeyo si mulandu iye Olo kuti ayi si mulandu lawyer amene angatipangire so kwana Yeah. kuti we have reference Maona. yes yes amene tikuzitenga nkhani zija tikudziwa Mm. so Mm. ife tinanena kuti a judge Chikopa

a aja akumera aja bwana akumera aja eh, eh, yes yes analemba kuti asankhidwa asankhidwa okuba mopanda ndo- mamafiya Eh? let me speak this okuba mamafiya magangsters eneni amakatenga oto- oto- ti anthu tophunzira kuba nkumakaika kundende eti nkukhala pa mipando amwene o- osatekeseka amwene osatekeseka amwene kuli there's a lot happening abras there's a lot happening and ifeyo being amalawi mfana ujayo alex uja ndiofunika kumpanga support he knows what he's doing mm, ndiofunika kumpanga support wachita siya sukulu yake waisiyapo akuti afuna apange save chani apange malawi save malawi eh, ndeno Mawu. ifeso tisiyeso zinafone ine ndisiyaso ntchito Aujoni. Mukuseka. Mtatse ntchito Mukuona ndotita- ngati singathe ntchito. Ayi, osadziwa ntchito iyayi Ine osadziwa chifukwa ntchito. ndikhala yotanthauzira mawu ake iye uja akayankhula ine yotanthauzira komanso wapanganso push mwaona ine ndisiyanso ntchito ine nchi- ine ine ineyo ndili pambuyo pa siku ndi siku tikhala tikuyankhula zimenezo apolisi amanga Alex. paja Aja, ikumachedwa chani alexofe alexofe alexofe Eh, Ale- Alexofe, yeah. chizi su The, Please. the whole movement is Alo- Alexofe. Alex, alexofe Alex, Mhm. Alexofe, something like that anyway. Chabwino. Kaya. Ehe, the movement imene umachedwa imeneyo kunena kuti ndimene ilipo panakali panopa ndiye akuti imeneyo ndi movement movement siimatha ya siimatha anthu amabwera amapita

Mm. Mwaona? Mhm. Um, mavenda aja mavenda achabe Chabwino. ana amasikini ajanso ali bwino ya tisapalamule pano zileke zinezo this is the truth zileke zinezo kuphunzira plus kuphunzira without wisdom is kuphunzira s- b- useless chifukwa zimene zizi munthu wina ngati inuyo if you went to school to swear mmagwira baibulo kunena kuti ine am standing for justice yet you be the one being

because ana amene aja alibe education alibe kena kalikonse koma they are not doing what you are doing somebody who knows what you have to do in your office you need to do bring justice on the table but you are the one who is doing corruption achimwene ayi that's so kudzichotsera ulemu waukulukulu kumene kukonsananga Zoona. Ku- kuononga anthu sufizi ya atanda makolo amalandira ndalama se Mm, anthu mamiliyoni amala they get paid what do you call that They get eh? paid money ndalama ah, they zonena get kuti paid mmene amalandilira ndalama zawo miyezi iwiri amanga nyumba nyumba kutha komanso eh, eh, eh, it i- i- is an insult imene anachita a government nthawi imene anapezeka kunena kuti akumakaonjezera kumene kujako after alexius uja atatuluka kumanena kuti maloya awa majaji awa ni mwakuti mwakuti nkumapeza kuti akupereka raise kumene kujako kuma uche ku judiciary kuja for what kodi mmalawi mufuna kundiuza kuti ndi anthu okhaja amene apangidwa affect ndi devaluation what about apolisi omwewa do you know kuti apolisi ambiri ndi anthu oti amatuma ana amene amaba aja ifetu tikumana nazo zimenezozo akumutuma mwana uja wakuba ujayo munthu woti wa polisi kuli ma m- kumene kuli izi- ya- a- a- plus is a lot mutheka kundipangisanso kuti ndi spit panopo some stuff that are confidential so i don't want that there are some stuff that are confidential people don't want to, to, to, to get out takamba zina tsiku lina e ndikukuuzani ife pano tisazike zikomo kwambiri Yayi. kwa onse amene munabwera pa Guys, ah, ndithokoze ndithu kuti tinali limodzi kuyambira pachiyambi paja kufikira nthawi inoyo takhalapo nthawi Thank yatali you. pano ndithu ah, Hmm. makamaka ah, ndi pido ameneyu anali pano kulongosola kutitsegula maso ah, zinthu zina zimene mwina si ah, sitimayembekezera sitimadziwa komano tikhale pano sikuti talekerapo pomwepa yayi tikhala Yeah. pano makamaka kupanga push kunena kuti Yes. anthu amene atchulidwa mayinawo amene atchulidwa mu corruption list makamaka kumene ku judiciary anthu Mm. amenewa aoneke kuti iyayi anjatiwa Now amangidwa they have ndithu justice has osakhala to be kuti taken. Yeah. wayimitsa chinthu yayi lero Mm-mm. tikatero tidzakhala pansi pano ndithu kufatsa komanso tikuyang'ana ndi diso lankhwenzule kwambiri ah, kunena kuti kodi zotsatira za commission of inquiry zikhale Yes. zotani kwa diso Mm. lathu kumene koko Likhale osango- pakamera. musati- musatipake mujeni musatipake ah, mafuta m'milomo kumakheka Mm. ngati tinaja iyayi tajapo nyama kuyang'ana mwachidwi kwambiri komanso Mm. kutayika zinthu zipambalanganda ngati mmene aku family akunenera mwina zikhoza kuthandiza kuti anthu Yes. akukhulupirireni exactly sinaime pabwino ndikatero mwaima pabwinotu pamenepo olo mulungu aombera mmanja kuti ananga well done even adada president aombera mmanja kuti well done i have taken Zikomo note. kwambiri. Eh, ayi, Zikomo was- ndithu. Sakeni, zikomo kwambiri a president munapanga form commission of inquiry komano commission iyo ibweretse Mhm. ma results and ma resultswo apangidwe announce as, exactly um, as everyone will want ndithudi tikatero tiyamikire zikomo kwambiri